Candu est arribau po sa primu borta s'omini in Sardigna e ita totu s'at lassau de sa caminera cosa sua? Funt preguntas chi meda de nosus si funt fatus. Pentzai ca fintzas a su millinoixentusetantanoi si fadiat lompi sa primu cumparta de s'omini in s'isula in su periodu de su Nioliticu, est a nai prus o mancu sesimila annus a oi. Propriu in cuss'annu perou unu turista milanesu, de nomini Giovanni Veronesi, Fiat passillendi acanta de s'arriu Altana in sa bidda de Perfugas, seus in s'Anglona in sa Sardigna de susu, e ia agatau unu sciacu mannu de ainas de perda, po sa precisioni de serci. Funt corteddus, lamas, perdas po arrisigai. Giovanni Veronesi non fiat un'archeòlogu, ma si fiat incanugau ca cussas ainas podiant essi antigas meda. Duncas iat portau unus cantu, De custas ainas a ddas fai biri a unu professori de archeologia de s'Universidadi de Milanu. Custu professori iat nau cun certesa ca cussas ainas fiant de su Paleoliticu, est a nai chi teniant prus de cuatruxentu mila annus. In is annus a sighiri iant fatu atras scorrovatas a intrus de grutas cumenti cussa de Corbeddu in Oliana o cussa de su Coloru A Laerru. Oi scieus duncas cun certesa ca s'omini at biviu in s'isula nosta a partiri de su Paleoliticu fintzas a oi. Eus fatu duncas unu biagiu a intrus de sa Sardigna prus antiga, eus biu nuraxis, eus biu domu de gianas, eus biu tumbas de gigantis. Propriu sa tumba de giganti de is concias de Quartucciu est istètia sa primu chi nosu eus bisitau e cussa chi s'est allogada mellus in sa Sardigna de giossu. Duncas sighei·sì e andaus a biri custu monumentu de sa tzivilidadi nuraxesa. Su nòmini Tumbas de Gigantis est unu nòmini chi oi umperaus po po definiri totu cussas struturas funeràrias de edadi nuraxesa. Ma agataus puru atru nominis, est a nai tumbas de sos zigantes in sa in cabu 'e susu de sa Sardigna e su nomini pru pru diffundiu est siguramente sa domo 'e s'orcu. Sa domo 'e s'orcu poita, poita s'Orcus fiat una divinidadi de s'oltretomba, s'inferru, ma in edadi nuraxesa siguramente non fiat una cosa negativa Ma in edadi cristiana ita sutzediri? Sutzediri ca nc'est s'abisongiu de nci stesiai sardus de logus paganus, cumenti is tumbas de gigantis, e ddus portai a pregai in cresia. Duncas est netzessariu donai nominis acapiaus a s'inferru o a su dimoniu, a cussus tèmpius de s'antighidadi. Su corpus de sa tumba, chi naraus su corridòiu funeràriu, est longu dexi metrus, ma ddoi funt tumbas de gigantis aundi s'anditu raggiungere una longària puru de bintiseti, bintotu metrus, cumenti cussa de San Cosimu de Gonos Fanàdiga. A intrus de custu corpus ddoi fiant is corpus, is corpus de is mortus, chi su nau funt de òminis e de fèminas, ma is archeòlogus a intru ant agatau pagu cosa, est a nai pagu testus, pagu arrastus de arxidda o atru materiali, poita, poita siguramenti in sa morti depiant essi totu ogualis. Sa cosa comuncas chi est certa est chi in sa vida ddoi fiant is gerarchias, ddoi fiant siguramenti is capus, Fortzis is iscraus, ma siguramenti insoma ddoi fiat eccu una diferèntzia sotziali chi no agataus invècias in su biaxu a intro 'e sa morti. Seus intraus a intrus de sa tumba. Parit de essi a intro de una gruta. Is murus de sa tumba funt sempri postus a filaris, ma acabant cun custa ogiva chi s'est allogada beni meda. Is carenas de is mortus ddas poniant in terra, comuncas asuta teniant una spètzia de perda lastricada, un'imperdau eus a nai, E a palas de mei ddoi est s'artari, s'artari aundi fortzis si poniant vasus o ainas acapiadas a sa religioni, a sa morti. Innoxi duncas sa longària diaintrus est prus pitica de cussa chi teneus a foras, poita ddoi est una parti fata sceti de murus e non teniri aposentus cumenti custa. Cantu carenas podiat cuntenni custa tumba, nosu pensaus a su mancu cincuanta o centu personis. Candu sa tumba est stetia torrada a scoberri e sgavada no ari torrau a bogai a pillu ossus, poita siguramenti in is annus, pensaus in is seculus, a coa de s'abandonu de custa tumba, sa genti chi beniat innoi, cumenti is pastoris o atra genti, dd'at isboirara de sa cosa chi teniat aintru, cumenti apuntu is ischeletrus, is ossus e is atras ainas, po fai logu mancai po cumenti dda po dda umperai cumenti domu o cumenti naraus a rifùgiu po po su momentu. E duncas oi non s'agatara prus nudda, giustu calincunu arrastu de ossidiana o de arxidda, ma siguramenti iat a torrai a dda scavai po bogai a pillu sa cosa chi ant lassau in edadi nuragesa. E duncas, poita no andai a biri custu monumentu chi est importanti, ma est puru acanta de sa capitali Casteddu. Ma imoi si spostaus, torraus a goa de unus cantu de migliaias de annu, torraus a su Neolìticu, seus andaus in su Surcis, in sa bidda de Sa Baronia aundi eus biu una de is necròpolis prus importantis a domus de Gianas. E custa necròpoli est stètia scrobeta de is archeòlogus in is annus setanta de su Noixentus. A distàntzia, duncas, de prus de corant'annus de sa scrobeta, eus intrabistau su sìndigu de Sa Baronia, chi s'at contau mellus cali funt stètias totu is fasis chi ant portau a su sgavu e imoi a sa valorisadura de custu giassu archeològicu. Antonello Pirosu, sìndigu de Biddaperucciu giai de unus cantu 'e annus, Apu biu in is annus passaus nasci s'àrea archeològica de Montessu e immoi Montessu nosu ddu cunsideraus cumenti unu de is situs archeològicus prus importantis no de sa Sardigna, no de s'Italia ma de totu s'Europa. Poita?
Villaperuccio in sardu est sa baronia, po nosu est un'orgogliu e aici si praxit a dda pompiai. Custu logu est unu logu importanti poita ca corant'annus fait is cassadoris faiant sa cassa in su mraxani e cassau su mraxani faiant unu spuntinu e beniat genti meda e fut una bella cosa. A unu de cussus spuntinus est lompiu professor Atzeni e no at biu, no s'est acostau a papai at bòfiu biri subitu ita nci furat in custu logu e de innoi est stetiu scobertu Montessu. Po nosu est una meravillia poita ca si connoscint ormai totu su mundu e si praxit custa cosa. Nc'est de fai meda, est stetiu fatu meda, tocat a fai, tocat a fai su comunu, tocat a fai sa cussa chi fut sa provincia, sa regioni depit fai sa parti sua, su Stadu e s'Unioni Europea, poita ca Lompi innoi non est non est cosa facili, sia poita ca is mezzus, is aereus, is navis costant tropu e quindi is turistas agatant difficoltadi, però nosu nci teneus custu logu e eus a fai de modu de ddu podi donai s'importantza chi ddi minescit e de custu seus orgogliosus, eus a traballai e eus a sighiri a traballai
cun prus de coranta domus de gianas, cun menhir e cun duus nuraxis, Montessu est unu parcu archeològicu chi s'amànniat po unus cantus de etarus. Duncas est unu logu chi est importanti no sceti po s'archeologia ma puru po sa naturalesa chi tenit a ingìriu. Est unu logu chi bandat beni puru po is famìlias, po is pipius. Ma comente est traballai in unu giassu aici mannu e aici bellu comente custu? Dd'eus preguntau a una ghia storica de su giassu, Simone Piras, chi traballat ingunis giai de bint'annus e chi at atobiau Genti chi ndi 'enit de totu su mundu. S'at contau puru unus cantus de stòrias acapiadas a is emotzionis chi is bisitatoris ant tentu castiendi e bisitendi custas tumbas. Si depu fai is cumplimentus poita Gràtzias, seus arribbaus, eus biu totu organizau, biglietteria, ddoi est su mori po nci lompi in picius, ddoi est s'erba segada, totu curau, parit propriu unu giardinu, deu pentzu ca is turistas chi benint innoi apretziant non sceti sa bellesa de s'archeologia ma puru coment'est ordinau, est unu situ chi praxit meda poita innoxi ti pasias, no ddoi est totu cussu via vai chi agatas in atrus logus, innoxi ti fais una passillaredda e bis calincuna tumba, però ti ndi andas arricchiu no sceti, naras, de manera scientifica, ma puru pasiau spiritualmenti benint mancai grupus de genti po fai Meditatzioni, yoga, poita si prestat. De sempri funt bennius, deu m'arregordu già in su norantaseti nci fut, nci funt grupus chi benint quasi esclusivamenti po fai meditatzioni. Fent su percorsu classicu, a bortas cun sa guida, a bortas a solus, e poi andant dognunu in una tomba a meditai, deu non potzu intrai in su detalliu, poita non seu espertu, però intrant e abarrant Anche fintzas oras meditendi. E m'arregordu già de su norantaseti e ancora oi benint comunque diversus grupus sceti esclusivamenti po fai custa sorta di meditatzione. Sì, ddi nant turismu esperientziale, imoi est una cosa difundia meda in totu su mundu e situs comenti custu segundu mei podint tenni propriu unu benidori acapiau a custu tipu de turismu, no cussu de massa, forzis Est unu beni no ca po una parti siat ancora trancuillu, po s'atra certu iat essi mellus a fai cresci ma non tanti su nùmeru cantu sa consapevolezza de benni in unu logu aundi bisòngiat intrai in sa simbiosi de sa naturalesa e unu logu chi comunque sa. Deu m'arregordu Unu fatu abbastanza particolare, ci fura, fui fendi su giru cun d'una, cun d'unu gruppetu fra cui ci funt unas cantu chi funt i cosiddetti nativi americani e propriu arregordu custu dettagliu chi aintru de sa tumba chi oi naraus sa Gruta de is Procus e s'est s'est firmada e s'est quasi emozionada e dd'at calada sa sa lagrima perchè comunque funt abituaus a fai una sorta de meditazioni chi fut tìpica de cussu pòpulu e at agatadu siguramenti una zona chi dd'at istimolada dae su puntu de vista ispirituale, siguramenti est ita. M'arregordu chi nc'at pròpriu sa lagrima e si frimat, si frimat pròpriu emotzionada e intzà dd'apu spiegada ca nci funt comunque grupus chi benint e intzà a collegà unu pagheddu is cosas e quindi Sa genti chi bandat a Montessu apretziat siguramenti sa naturalesa de su logu, ma est interessada puru a sciri cali funt is prendas, cali funt is ainas chi is archeòlogus, giai a partiri de is annus setanta, ant agatau a intrus de is tumbas. Schèletrus, s'ocra rùbia, ainas chi funt de perda de atru materiali. Nosu seus interessaus a sciri totu custas cosas chi s'agiudant a cumprendi cali fiat puru sa vida de sesimila annus a oi. Cali funt duncas is arrepertus archeològicus chi ant agatau in is annus setanta is archeòlogus? Totu custu si s'at contau Pietro Marrocu, una ghia de su logu. Montessu comente at nau fustei, tenit trintacincu tumbas iscavadas de su professori Enricu Atzeni, ci tenit genias diferentis de tumbas, tumbas a forru, tumbas a intrada, naraus orizontali, e tumbas fintzas ca s'ingressu, s'accessu est conca a bàsciu, duncas naraus ca est unu signu, segundu is archeòlogus, ca funt is tumbas prus arcàicas ca nci funt, e est giai unu puntu, naraus, ca si fait cumprendi s'antichidadi de custu logu. Montessu, podit essi puru ca bolit narri monti Esu, pròpriu monti de s'antigòriu, cioè bolit narri monti antigu, pròpriu poita Is chi nci furant prima de nosu era giai notau de circa in calincunu periudu ca nci fiat cosa antiga in apitzu de custu monti. Naraus ca nosu, comente ghias depeus nari su chi est scientificu, duncas apitzu su chi est s'istudu de professori Enricu Atzeni e totu su chi est ca bandat a tundu a is istudus de Atzeni. E po nare immoi seus aintru de sa gruta de is procus, est una tumba connota meda ca est stètia manigiada propriu po cosa de pastoris o atra cosa puru, e candu dd'ant iscavada e limpiada beni ant iscobertu, po nare a su centru, su chi si narat su Focolari, unu unu congiu cun tres peis de sa chi est sa cultura materiali de Santu Miali de Ozieri. A sa matessi manera in foras. A undi nc'est custa pràcia manna ca meda siguru est ca cumenciat su ritu de sa sepoltura, pròpriu in cussas ca funt is tumbas a santuàrius, funt comente templus funt, naraus puru comente crèsias, a undi aintru sa chi furat sa figura religiosa ponerat su chi furat su ritu de sa morti, ca poi bessit comente si siat su ritu de sa vida, poita s'anima de custa genti deperat passai a n'atru mundu e duncas de sa morti passant a sa vida un'atra borta. In foras ant corbau un'arrughixeddu de istatuedda dea mama, propriu de sa matessi cultura materiali, seus faeddendi sempri de Santu Miali de Otzieri. Montessu est importanti non sceti po genias diferenti de tumbas o po su chi est arregortu, ma est importanti fincias poita si podit corbai totu su chi est su perìodu ca partit de su Neolìticu fincias a s'Eneolìticu e andendi in antis puru, poita ca in su chi est s'Arriorgiu, sa zona undi ant corbau is pinneddas, Ci est propriu sa chi si narat sa stratigrafia po is archeòlogus, ca partit de prus in basciu e prus in artu propriu de sa cultura de Santu Miali de Otzieri fincias a corbai terrallas pùnicas, romanas e fincias medievalis. Tui ddu scisi ca custu territòriu est stètiu manigiau de totus chi si funt acostaus a su Sulcis. E duncas sceti ca nci teneus coranta nuraghi innoi, sceti in su territoriu de Villaperuccio, connotu comente Sa Baronia, bolit nari ca furat unu territoriu essentziali po sa chi est sa massaria e sa pesadia, ma fincias po su controllu de su territoriu etotu. Est una cosa ispantosa meda bortas a penciai ca scieus sceti custu pagu, chi est meda mancai po sa genti, connosci ca nc'est su villàgiu de s'Arriorgiu, su de Conchilleddu a is peis de su Monte Narcau e nci tenit custa necròpoli chi est sa prus manna de totu sa Sardinna. Deu isperu ca in su benidori s'ant a fai is iscavus po atras areas puru e ndi 'ogas a pillu incora de prus su chi est s'importu mannu de Montessu.
Duncas, si ses nendi ca innoxi is antigus, neoliticus, beniant no sceti po interrai is mortus, ma puru po fai pregadorias, ritualis, at essi giustu a narai custu logu no sceti necròpoli o tumba ma puru santuàriu, crèsia. At essi giustu o no ddu non ddu sciu poita non seu archeòlogu, perou su chi si nant est ca Ci depiat essi aintru de sa necròpoli logus aundi depit essi fatu su ritu e a pustis custu custa genti beniat posta in sa pròpriu Domus de Janas, ca est pròpriu sa domu, naraus, de familla, podit essi puru ca funt tumbas pròpriu de familla. Si custu est berus, podeus narri ca cussas tumbas santuàrius funt de importu mannu po criai, fintzas a dònnia dì, su chi podet essi su ritu a pillu de sa sepultura, de s'interru.
Chistionaus de ambienti, de archeologia, ma puru de istòria de s'arti, poita totus is chi ant istudiau Montessu scint ca s'importàntzia est donada puru de is afrorìgius is pinturas, ita si podis contai a pitzu de de is decoratzionis? De seguru depeus fueddai prima de totu de dea mama, poita est sa cosa principali po sa religioni de custa genti chi est, passami su termini, autoctona, est genti de su logu. Sa dea mama non scieus cand'est ca partit, nci ndi funt de formas diferentis, mannas mannas, prus piticheddeddas, cun is manus in concetta, nci ndi funt de formas ca mancai ancora de ndi scoberri puru. Manigiant meda sìmbolus, ispiralis Cascialis de lupu, janas frassas ca funt importantis meda pròpriu po inditai su chi est su caminu de su spiritu ca depit andai a s'atru mundu. Ma pruscatotu podis podis pròpriu annotai ca aintru medas domus de janas ddoi est su colori arrùbiu S'arrùbiu est s'ogra, s'ogra arrùbia est a comente narri su colore de su sànguini e duncas de sa de sa ratza. Fut importanti po issus ca si mantenera su chi naraus pròpiu in sardu su sanguanau, il cognome, càstia A comenti torrant a bortas is contus in limba sarda, si narat sanguanau, sambennau, circaus su sanguini po narri il cognome. Duncas podit essi puru ca ci est traditzioni in custa ca podit essi sa religioni de inciaras, portare as traditzionis sardas.
Siguramente genti meda candu benit innoi a bisitai su logu s'at a domandai chini beniat innoi aintru interrau. Ominis, feminas, pipius, fiant printzipis o puru Messaius, pastoris, ita si podit si podit nai a pitzu de custa cosa?
Tui ddu scis prus de mei ca, su chi cantat de prus in s'archeologia preistorica est sa tumba, poita cun d'una tumba nosu nci teneus su chi est sa cultura materiali, prima de totu. Segundu, cun su chi est s'ogetu crobau si fait cumprendi s'importantza de sa persona. Si crobaus un aneddu podeus pentzai ca furiat mancai o genti arricca, ma de custu periudu preistoricu forcis s'arricchesa non fut importanti, fut prus importanti sa figura po sa sociedadi e duncas un'aneddu mancai podit essi de unu sacerdoti, de su chi fut su sciamanu, comenti ddu depit tzerriai ancora non ddu scieus, ma ci funt custas figuras. Si agatu puntas de ossidiana, podit essi craru ca mancai funt o de cassadoris o de calincunu batalleri. Si agatu atras cosas, comenti cannacas o finas spadas, pugnalis, corteddus, podit essi totu, naraus, riferiu a su chi est sa persona, duncas, ca est interrada aintru. Si funt prìncipis o mercantis o atru, custu ddu lassas a narri a is archeòlogus, non est diaici su còmpitu de sa ghia. Nosu podeus fai unu rexonamentu, si podeus fai una ciaciarrada, però su chi narat a s'archeòlogu est sempri sa cosa prus certa e importanti, sigura.
Bosatrus, comenti ghias, depeis nai totu su chi eis studiau scientificamenti, però mancai càpitat calicuna borta chi sa genti bolit sciri de prus, no? Sa genti est curiosa e pròpriu tenit sidi de connoscèntzia. E in custus atopus cumenti ti cumportas? Candu sa genti est prus curiosa, no, e non dd'abbastat su chi ddi naras de manera scientifica. Sa beridadi, deu pentzu ca totus is ghias si cumportant a sa matessi manera. Su chi est prus importanti est donai su servìtziu, essi sempri in manera gentili e ascurtai finas sa genti candu bolit fueddai. Poi si corbas s'appassionau mancai est inasì chi agabbat andendi cussu in su scientificu, si corbas mancai cussu ca non sciri nudda ddi donas su chi funti naraus is cosas prus importantis de su periudu. Nc'est genti e genti, si si 'olis fai duas risadas, meda genti ndi bolit benni po circai ufo o cosas ca non c'intrant nudda cun s'archeologia. A dogna manera non podis, comenti nari, pigai a giru nisciunus e ascurtai e sempri essi gentili cun su sorrisu e portai, naraus, su puntu scientificu a su mancu a su mancu a sa fasi centrali, naraus, de sa ghia. Is contus de is antigus si narant ca aintru de is domus de Gianas biviant is Gianas. E chini fiant? Fiant fèminas piticheddas, cun abas, chi traballànt in trebajus de oro. Custa est sa legenda. Cali est sa beridadi? S'archeologia oi si narat ca custas funt tumbas, tumbas scavadas in s'arroca prus de sesimila annus a oi. Nde ddoi funt spainadas in totu s'ìsula Prus de tremilla e cincuxentus. Ma sa cosa prus de importu est siguramenti cumprendi a cumenti ant fatu a ddas scavai. Sa beridadi est chi in cussu perìodu is metallus ancora no ddi ddoi fiant e duncas ant dèpiu umperai sceti piconis de perda, una perda prus tostada de cussa chi si andàt a traballai. Chi boleis biri unus cantu de custus piconis depeis andai a su Museu Archeològicu de Santadi, aundi funt allogados in is vetrinas. Però imoi circaus de cumprendi cali funt puru is afrorìgius chi ddoi funt aintru de is tumbas. Eus bisitau duncas una de is domus de Gianas prus arricas e prus de importu, apitzus de sa simbologia de totu sa Sardigna. Seus chistionendi de sa domu de is Spiralis, sempri a Montessu. Una de is tumbas prus interessantis e prus bellas siguramenti est sa tumba de is Spiralis. Custa tumba est stetia sdorrocada de is abitantis de sa baronia candu beniant innoi po ndi 'ogai sa perda e fai lacus po is animalis. Però ancora podeus biri unus cantu de decoratzionis, siguramenti sa parti prus interessanti, cussa chi 'onat Su nòmini a sa tumba etotu funt is spiralis, sìmbulus neolìticus chi nosu agataus in totu su mundu, de s'Amèrica fintzas a sa Cina, e is spertus tzerriant custus sìmbulus cumenti archètipus, est a nai pòpulus, genti chi no s'est mai atobiara ma comuncas chi ant fatu is pròpius sìmbulus, e sa spirali est unu de custus. in prus bieus innoi a s'intrada su simbulu de de su boi cun cun su bruncu cun is corrus innoxi ddoi fiat s'enna pitichedda de perda e custa parti chi nosu tzerriaus anticella no esti una parti aundi poniant is corpus de sa genti morta poita naraus is ischeletrus is corpus beniant postus innoxi, crocaus, nosu naraus positzioni fetali, in sentidu oràriu, naraus de manca fintzas a dereta e in dogna spàtziu ddoi fiat apuntu unu corpus, no scieus chi innoxi mancai ddoi fessint e sceti ominis e sceti feminas o pipius o chi fiant parentis a intre issus poita candu is archeologus funt arribbaus me innoi fiat giai totu sdorrocau. Però sa cosa interessanti siguramenti est innoi cumenti podis biri est abarrara beni luxenti ancora

chi si purdiant, prus besseus de sa tumba e prus bieus invècias s'imperu de sa perda manna. Difatis sa cosa interessanti de Montessu, tocat a ddu nai, est pròpriu s'atòbiu aintrus de s'ipogeismu, cussu fenòmenu chi biri su sgavu de sa roca, cun su megalitismu, fueddu de orìgini arega, megas grande litos perda aundi bieus propriu s'umperu de perdas mannas po fai naraus anditus, crobeturas, duncas innoi Montessu est importanti no sceti po nai po is decoratzionis po is arrastus de argidda ma puru po s'atobiu de custus dus fenomenus, unu s'ipogeismu chi est autoctono mentre invecias su fenomenu de su megalitismu ndi 'enit de su cabu de su cabu 'e susu de s'Europa, est a nai Normandia, Bretagna ma puru Gran Bretagna, Scotzia e Irlanda e aici nanti e nd'est lompiu in Sardigna acanta 'e sesimila annus a oi. Is domus de Gianas duncas funt importantis no sceti po su chi ant torrau a pillu ma puru po sa simbologia chi tenint in is murus. E duncas cussa de Ispiralis est siguramenti una de is tumbas prus emblemàticas de su Neolìticu sardu. Oi is bisitatoris chi benint in Sardigna nd'arribbant de totu su mundu e benint non sceti po su mari, custu dd'eus cumprèndiu, ma puru po circai de cumprendi de prus cali est sa stòria prus antiga de s'ìsula. Si chistionat duncas in is ghias in tedescu, in ingresu, in frantzesu, in italianu, perou no depeus scaresci ca ddoi funt medas sardus chi bolint biri custus giassus e Cun prexeri ascurtant a bortas is ghias fatas in lìngua sarda. Est unu esperimentu chi at fatu sa ghia de Montessu, Pietro Marroccu, chi s'at contau cali funt, naraus, is emotzionis chi si proant cun sa lìngua de bratzolu, sa lìngua sarda. Deo apu scìpiu chi tui as cumentzau a fai unos cantos de ghias in lìngua sarda. Ti depu fai is cumprimentus, prima 'e totu, po custa po custu scioberu, naraus, coragiosu, poita siguramenti no est fàtzili, naraus, a chistionai in una lìngua chi in su mundu scientìficu ancoras no est no est arribada. perou cali funt stètius is problemas, poita siguramenti as dèpiu preparai un'arrexonamentu, una su problema acapiau propriu a sa terminologia scientifica, comenti ti ses cumportau? Ma comenti tui scis sa limba sarda est una limba. E duncas tui pois fai sempri riferimentu a su chi funt is atras limbas de totu s'Europa. Candu ti corbas mancai in crisi o in difetu poita non scis comenti furriai custu fueddu e ddu ponni in sardu, circas comenti si fait in atras lìnguas de fai fueddus compostus de atrus fueddus. Duncas nc'est sempri sa solutzioni po su chi podit essi naraus su momentu de dificultadi, ma naraus comente as nau tui, non est propriu beru, non est stetidu aici difitzili, seus oberadoris de limba sarda de unos cantos annus, eus fatu cursus, Eus atobiau meda genti de totu is logus. Tore Cubeddu est unu de is primus chi apu connotu, tropu logu. E ci 'olit coràgiu a a nci ponni sa faci, cussu est berus. Ma non est tantu su coràgiu, est una cosa chi nascit de aintru, poita ca si essis in limba fait fines prexeri a chistionai, a piri in s'archeologia in sa limba aundi ses nàsciu.

E depu nari cun prexeri e non cun disprexeri comente iant a fai, atrus situs ant pigau s'initziativa a pustis 'e nosu, non mi 'ollu fai barra ma seus stètius is primus, in Carbònnia puru eus fatu a sa pròpriu manera est bessendi beni custa evolutzioni pròpriu poita seus fine unu grupu forti, una crica manna de operadoris aintru de sa cooperativa Sistema Museo E ognunu ci tenit su compitu 'e issu, chini est in promotzioni, chini est in didàtica, chini est po sa valorizatzioni, chini coordinat totu su grupu. E seus, naraus, fortis comente grupu. E intzandus grandu stima po Pietro Marroccu po su traballu chi est fendi apitzus de sa lìngua sarda Sperendi ca cust'esempru siat sighiu de atras ghias de is logus archeològicus de sa Sardigna. Imoi però s'ispostaus in d'un'atra parti de s'ìsula, in su Cabu 'e Susu, in sa bidda de Bonorva, undi a s'inghìtziu de su Noixentus s'archeòlogu Antoni Taramelli iat agatau sa necròpoli de Sant'Andrea Priu. Inguni siat scavau sa tumba de su Capu. Eus biu chi custa tumbas, cumenti medas atras, funt stètias torradas a umperai in s'edadi arromana e puru in s'edadi bizantina. Sa tumba de su capu, difatis, tenit pinturas pròpriu de cussa època. Andaus a dda biri, ma andaus a dda biri de una manera diferenti a cussa traditzionali. Sa realidadi birtuali est oi unu traballu chi s'agiudat a cumprendi mellus sa stòria de custus giassus. Est unu traballu chi at fatu sa Regioni Sardìnnia, duncas dda torraus gràtzias po custa visioni diferenti chi s'at donau.

Sa necròpoli de Sant'Andrea Priu est intro de sas prus de importu de sa preistòria sarda. Tenet una bindighina de grutitas de interru chi li naran domus de gianas. Su fràigu ipogèicu est in unu pranu mannu e saliosu de Santa Lughia, ue abarrant galu pratzias testimonias de su tempus coladu chi amostrant chi biviat gente in cussu logu Giai dae sa segunda metade de su de batru millènnios ananti de Cristos. Sos logos de interru de gente meda cun pranta pluricellulare sunt isfossados in una costa de tuvu mòlinu ruju de galania ispantosa. Sa nàschida de custu fràigu pro interros est in su Neolìticu reghente, in intro de sa cultura cumplessa e articulada chi li naran Santu Micheli de Othieri. S'impreu e sas pagas mudaduras de sos ipogeos an sighidu finas a s'època tardu-medievale. Unos cantos logos de interru chistint pichetados in sa roca, ondraduras architetònicas, iscalitas, bòvedas e colondras, partes de un'architetura tzivile chi non si podet prus ducumentare in su terrinu ca l'an fatu cun materiale chi s'ispitiat. Unu crùstiu ricu de elementos simbòlicos pichetados, trapados o pintados in sas pinnas de muru de sas tumbas est in defensa de su sonnu de su mortu in cussa chi est s'aposentada ùrtima sua. Sa prus manna e articulada est sa tumba de sa ghia, tumba sese, chi in tempos paleocristianos e artu-medievales l'impittaiant pro interros noos, finas a nche la mudare a crèsia. Custu logu de interru pluricellulare, chi tenet degheoto aposentos, est de importu pro sa cumplessidade de sa planimetria e pro sa richesa de sos piessignos architetònicos. Unu aposenteddu in s'intrada a forma de retàngulu, nche giughet cara a una antighedda mesu tunda cun bòveda unu pagu cupuda ondrada dae fascas rajales a àrtziu, belle istrochende sas coberturas de sas pinnetas de su tempus neolìticu. Dae inoghe, pro mèdiu de una ghennighedda, Si colat a àteros duos aposenteddos prus mannus a forma de retàngulu chi si distinghent ca tenent sa bòveda prana mantesa dae duas colunnas bogadas dae sa roca e dae pinnas de muru ue bi sunt sas ghennigheddas po andare a sas cheddas secundàrias chi tenent nitzas e bancones. In sa bòvida de s'ùrtimu aposentu majore b'at unu putzu de lughe chi si podet bìere dae unu pranigheddu chi b'at subra etotu. In s'interi de sos ùrtimos tempos de s'impreu de sa necròpoli, sa tumba l'aiant mudada in logu de cultu cristianu e est lòmpida anca a nois comente crèsia dedicada a Sant'Andria. Àteros afriscos, chi bi sunt in sos aposentos prus de importu de sa tumba, los aiant fatos a pustis, Belle che beru in sa segunda metade de su de otto seculu pustis de Cristos. Sos duos logos de interru si podent biere galu oe in su pamentu de sa prima chedda chi sunt de edade bizantina. Sa tumba otto, o tumba a camera, teniat a inghitzos un'intrada monumentale cun iscala, oe rutta. Su padiglione a forma de retangulu giughiat a s'aposentu majore, finas custu a forma de retàngulu, cun sa bòveda a duos aghetadòrgios mantesa dae colondra bogada dae sa roca. Su piessìniu de custu logu de interru sun sas ondraduras tacheddadas in sa bòveda, chi retratan sa copertura de linna cun sa biga de mesu e bigheddas acostadas de unu fràigu neolìticu. In s'oru longu de s'intrada e in cussu curtzu a manu manca si bient duas cheddas minoreddas annantadas e in su pamentu bi sunt paritzas coppeddas e una tumba a fossu de edade tarda. Como chi est como, pro neghe de sa ruta de s'ala de sa roca in ue las ant isfossadas, In unas cantas tumbas postas a mesu costa benit male a intrare e sa matessi istremenada at belle che beru cuadu ateros logos de interru abertos in pè de su costone etotu. In pitzu a su pranigheddu si bient ateras domus de gianas cun forma prus simpre e sa rocca connota che a Su Travu o su Campanile chi fiat a comintzos prus che ateru una tumba monocellulare bogada a campu dae unu licuccu chi essiat dae su bancone de pedra e chi, a-i custas pinnas de muru, las aiant sciusciadas. In sos annos mille e noghentos e seighi, mille e noghentos e degheoto, a sa necròpoli l'aiant isfossada paritzas bortas sutta sa ghia de s'archeòlogo Antonio Taramelli. Acabende sos annos noranta de su sèculu coladu, An provadu a contzare unas cantas partes e pro more de custu an salvadu dae s'isciusciu sos afriscos in intro de sa crèsia de Rocca, tumba de sa ghia, chi mentovant iscenas de su Testamentu Nou.
Chi si est pràxiu custu filmau e ddu oreis torrai a biri, o ndi oreis biri atrus fatus a sa propriu manera, depeis intrai in s'arretza e digitai virtualarchaeology punto sardegna cultura punto it. Torraus gràtzias a sa Regioni Sardigna, a s'Assessorau a sa Curtura, Po custu traballu e po s'essi donau sa possibilidadi de ddu proietai in televisioni, ma torraus gràtzias puru a totu custus personis e entis chi ant collaborau a custa puntada, est a nai is soprintendèntzias archeològicas po is provìntzias de Casteddu Aristanis, de Tàtari e de Nùgoro. A su sìndigu de sa Baronia, Antonello Pirosu e a totu su Comunu de sa Baronia, a sa sotziedadi cooperativa Sistema Museo chi tenit in gestioni su Parcu Archeològicu de Montessu, a su Comunu de Quartùciu po sa tumba de is Còncias e a su Museu de Santadi, a sa cooperativa Semata chi s'at donau sa possibilidadi de fai unus cantu de ripresas aintru de su museu. Torraus perou gràtzias, gràtzias de importu, a totu is ghias chi traballant in is giassus archeològicus e curturalis de sa Sardigna, is ghias fant unu traballu de importu mannu po fai connosci una Sardigna chi no est sceti agapiada a su mari e a sa costa, ma est una Sardigna prena de scrisògius curturalis. No est fàtzili siguramenti a mandai a innantis custu traballu, ma siguramenti is operadoris funt fendi su traballu mellus chi nosu si poreus abetai. Duncas si torraus gràtzias po s'essi ascurtau s'essi biu e si donaus apuntamentu a sa pròssima puntada de Sa Gianna de su Tempus. Gràtzias e a si biri chitzi.